nkhani ya black box Okay, Anduna, ndine Malumbo Media Mix Radio. Um, the other issue, imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndi yokhudzana ndi kachida kaja ka black box kamapezeka mu ndege kamapanga rekodi ma conversation ndi zina zote nawo kutiuza kuti ndege imeneyi inagwa kumeneku anthu akufuna kudziwa kuti azaz- azadziwa kuti chinachitika ndi chani kamba kuti kamapanga rekodi ma conversation onse amene amakhala mu ndege black box imeneyi ilipo ili safe zili motani Uh, Malumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege, mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha, koma tikambe za china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira Ah, kuyeza kumene kuku kapena kafukufuku ameneyu atenga mbali ziwiri pakhala mbali ya technical yoona za technical-zi kuti kodi zokhudza chi machine ichi then pabwera mbali ya ma facts kunkuyu anayankhula izi pa 18 juni 2024 two weeks later akatswiri akunja anabwera kudzachita kafukufuku masiku ochepa atafika mdziko muno anatsimikiza kuti alandira black box kuchokera ku boma that was 13 july 2024 german federal bureau of aircraft accident investigation abbreviation timanena kuti bfu analemba pa website yawo 13 july 2024 nthawi ya quarter to 10 madzulo alandira black box komanso apezamo audio ndi zinthu zina zofunika pakafukufuku ameneyu chingerezi chake analemba kuti we have managed to retrieve audio and other materials from black box of a plane that crashed in chikangawa forest on 10 june
tamvera kaye nyamata mwachidule bfu inalemba zimenezi pa webusaiti yawo on 13 july 2024 anatiuza kuti alandira black box kuchokera ku boma mwezi otsatira achakwera anakoza ulendo wa ku germany anakhalako 3 days kuyambira pa 21 up to 23 august amakwera njinga akapalasa panali mafunso ambiri kuti achakwera amakatani ku germany 7 days later bfu inatulutsa report that was 30 august 2024 mu report imeneli anatiuza kuti ndege inalibe black box zimenezi zinali zodabwisa pa 13 july anatsimikiza okha a bfu kuti apasidwa black box kuchokera ku boma la mcp patsogolo pake anasintha ndikumatiuza kuti ndege inalibe black box mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 mukamumvetsera valentino phiri ku commission of inquiry akamayankhula akunena kuti rescue operation anatumiza asilikali ankhondo 170 adafunsidwanso kunena kuti kodi asilikali amenewa anali okwanira for rescue operation in a thick forest ndi akuyankha kuti ayi asilikaliwo alipo 200 akusinthasintha ma statement ndiyemweyo amene atiuza kuti ndege yagwera kokhwima kodi amalawi ndege inagwa kokhwima the answer is no so contradictory statement is an evidence kuna kuti saulos chilima anachita kuphedwa chimene tingadziwe anthu akafuna kupha munthu amakhala ndi plan imfa ya gadama mbc inalengeza kuti nduna four zachita ngozi ya galimoto ku mwanza pamene amapita ku mozambiki tikayang'ana malo angozi magazi anapezeka kwina galimotonso kwina mitu inaphwanyidwa ndi mahamala komanso mabagaba kafukufuku atayamba mcp inatuma anthu ndikuotcha galimoto leronso ndege anadula mapisi mapisi ndikuitumiza ku zomba malo angozi anasalazapo ndi magreda a joshua valera akuti ndi m'bale wawo wa chilima anatiuza kuti chilima adafuna yekha kupita kumaliro hale mkandawire akutiuza kunena kuti anatumidwa saulos chilima anatumidwa ndi chakwera mpaka anapasidwa 5 million ndakhala ndikunena dzanadzana lomweli mukawerenge ripoti ya mcp pakafukufuku ameneyu imene anatulusa mu december 2024 anafotokoza kuti saulos chilima pa 9 juni usiku anapangidwa delegate ndi chakwera kuti apite kumaliro akamuyimire a kasambara achakwerawo ndi amene apereka 5 miliyoni kwa chilima lero ndizomvetsa chisoni kuona anthu ena amene amayenda ndi chilima akumpanga betray ndikumanena kuti ayi ameneyi anafuna yekha kupita kumeneko chikhalirecho minister of defense harry mkandawire sanali munthu wamba minister of defense akutiuza momveka bwino kuti achakwera ndi amene anatuma chilima ndikumpasa 5 miliyoni kuti akamuyimire kumaliro akuti ayi ndegeyo anapanga hayala ndi kasambara family inu ndege amene anachita hayala ndi aboma bokosi la kasambara anagula ndi aboma ndege imeneyi aboma anapereka 9 million even saulos chilima anthu akumunamizira zambirimbiri chifukwa sangayankhe akudziwa adamwalira but the truth is chilima ndege ija anachita kupatsidwa sanachite haya chifukwa iye anapangidwa delegate ndi chakwera ndege anachita kupatsidwa ngati akuti anachita haya ationetse risiti ationetse risiti imene chilima analipira ku mdf anthu akafuna kupha munthu amakhala ndi plan mcp inakonzekera kwambiri kufuna kupha saulos chilima lero tikumva za negligence those contradictory statements ndi umboni okwanira kuti munthu ameneyu anachita kuphedwa pomaliza timafuna tipemphe aboma nkhani ya black box muyang'ane bwino lero after 2 years akutiuza kuti ndege inalibe black box pachiyambi anatiuza kuti black box ilipo two weeks later akatswiri aku germany atabwera kudzachita kafukufuku anatiuza pa 13 july 2024 marekodi alipo analemba pa website bfu anatiuza kuti aboma la mcp awapasa black box ndipo black box imenemo apezamo audio ndi zinthu zina zofunikira kwambiri pakafukufuku ameneyo koma chakwera adapita ku germany mwezi wotsatira wa august chifukwa anakhalako 3 days 21 22 up to 23 august amapanga mamitingi achinsinsi ndi anthu amenewo ndikumauza kuti ayi maudio amenewa musatulutse anthu asaone this and that seven days later a bfu anatulutsa ripoti ndikumatiuza kunena kuti ndege inalibe black box nde timafuna tiwafunse amenewa aku germany pa 13 july anatiuza bwinobwino kuti alandira black box black box yake imene alandirayo ya ufiti
mulandu wopha agadama mulandu wopha amatenje atwaibu sangala achiwanga kupha kwa Chasowatu mwankhanza inu mukudziwa kuti a Gadama anali mkhristu wa chikatolika akuwakhoma msomali pamutu anagwira korona yawo a Tembo mukundipheranji mukundipheranji pa chifukwa chani wanthu folo nthawi imodzi kuwaunjika m'galimoto ndikukawataya ku Mwanza ati galimoto achite ngati yachita ngozi mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 ine ndavomera kuti a malawi congress party akakumana pa august pano